igbo bụ igbo nke onye chiri ya zere afa m bụ Chukwuma Amakọ nke eji Ogbuefi Ọnọdụugo wee mara taa anyị abịago ọzọ na agba nke anọ n'oge jee chọọ ife ị ga-alụ onye anyị na ya nọ taa bụ maazị nwoke Alfred Williams nke anyị ji mara jee chọọ ife ị ga-alụ nnọọ daalụ ndị be anyị daalụnụ maka isonyere anyị n'oge agba nke ịnọ n'ụbọchị dịka taa geenụ ntị ka unu nụ isiokwu nke anyị ji wee bịa anọkọtakwa na anọkọta si na ị gaghị ya na-esonyere anyị social media ka waalụ ka ị na-esonyere anyị oge niile maka na ị ga na-amụta ọtụtụ ihe dị iche iche ma nke si na gọọmenti ma nke na-eme n'ebe ị nọ n'oge awa a na-akpọ jee chọọ ife ị ga-alụ okay taa gaa chọọ ife ị ga-alụ ebe anyị ga-atụ aka n'ụbọchị taa bụ o nwere ndị chọọ ife va ga-alụ fa amarọ otu va si eme ya bụ ije gba bọyị n'oge taa anyị chọọ ka ị kọwaala anyị otu ndị amarọ otu va si eme ya n'ịgba bọyị ma ndị na-agba agba ma ndị ndị na-aga ike ọ na-agụ na ọga gị kpa 4 years ị na-eru 3 years ọ dị gị ka ibe ahụ ọkwa ọkpa aka na amaghị eji wee lu ọwazụkasa ụmụ ahịa ma ma Sokoto ebe o si wee bịa nọt nwatakịrị etufu ma ọ gị ya agbasizi ya bọyị nwoke a sị na nwata abụgide ya for 1 year 2 year 3 year 3 5 years to 7 years na seven years ya ka o zuzuru ori biko metụkene okwu aka ee eh, nwanne m nwoke okwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị dịka taa o buru ibu because ọ bụ ihe mere ebe o ji bee ee eh, n'isiokwu a na mgbe mbụ ndị Igbo were ife a na-akpọ ịgba bọyị nwatakịrị tonyite ị sị na ị ma ngụ akwụkwọ hmm. a jụọ gị aka ọlụ ka ị chọrọ ịmụ because n'oge mgbe anyị na-etolite amatara m na mgbe m pe mpe ana m alụkarị ụmụ ife moto a m ga-eji igwe lụọ moto were ya na design ya any moto ọbụla m fụ nsee ya n'akwụkwọ ewere m igwe lụọ ya so mgbe ahụ m pe mpe nne na nna m bịa na-awụ ọchị ma sị na ọ dụkwa ka ọ mekanik ka m ga-alụ ihe a bụ ihe na-eme mgbe ahụ ọ bụrọkwa na agba agba nke ndị Gen Z a kịta so oge mgbe ahụ a bịazie na-afụ ya ọ dịkwa ka mekanik ka this boy meanwhile agwabugo m gị na na na ọ bụ kapịnta ka nna m na-alụ hmm. mana mgbe m na-eto my father abịa na-afụ ya that na ọkwa moto moto moto automobile automobile so wee na-achọzi ịba skuul na because ana m agụ na GTC de okay m bịa chuzuo jiri aka m chuzuo na m chọrọ ịga to elect elect which is electrical ndị na-alụ ife gbasatara ọkụ hmm. mana mgbe m na-eto my parents abịa na-awọchị nne na nna m na-awọchị sị na ọkwa moto ha wee ga were m wee tinye m na automobile amụrụ m automobile gụọ ya n'akwụkwọ na GTC mgbe m gụchara ya aga m road side ihe a na-akpọ road side mekanik ga mụọ ọrụ ndị ma m n'Ọka ga-ama amụrụ m ọrụ na nke ozuome mekanik mgbe m mee IT m anọ m na nke ozuome mekanik for good six months mgbe m mee IT m mechaa IT pụta na mgbe m nachie skuul ahụ na-aga inwe holiday like this m natakwa aga m na nke ozuome gaga nọrọ na ịgba bọị o nwere ihe mere ọtụtụ ndị ejilezi enwe mind na-aga sị na ha na-achọ ịga mụọ ọrụ or mee nke nwa due to na mmiri na-esite n'isi wee gbalụọ ọtụtụ ndị ọga onye savụchazie ha gị na mmadụ ga-enwe agreement na ọ 7 years ọ na-eru 5 years o bido kpaba nkata ọjọọ ọ kpara nkata ọjọọ otu a nwoke ma ọ bụ nwaanyị nwoke na nwaanyị na-ayị ọyị mgbe ha chọrọ anyị ịgbasa o setiere onye nke nwanụ trap ọ marụ na ọ ga-ada na hmm. o were nke ahụ gbado ya aka wee sị ya ngwa ajụ gị anyị ayịcha so ụdị ihe a ka ndị ọga mpụta bịazie na-eme nwatakịrị savụgidezie gị ruo six years i bo ya ebubo at the seventh year ị ga-esetụrụ nwatakịrị i bo ya ebubo sị na o me nke nwa ị chụọ nwatakịrị ị ma nsetụrụ nwatakịrị ọtụtụ ihe ndị a bịaziri mebezie mebe o nwezi ndị be anyị bụ ndị youth chọziri ịgbalụ mmadụ bọị ga mụọ ọrụ or mụọ afịa due to na onye gbachaa mbọ a ma nsetụrụ ya a ma ndu ya ụlọ ọ bụrụ ihe jọgburu udene shigbuo nkakwụ n'isi so mana ihe n'anya na Anambra steeti nke ikpeazụ a nwa amadi a na-akpọ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo wee bịa n'ahịa sị mba na a ga-etinyela anya n'ife ịgba bọyị a oke oke bụ onye nke dị onyeisi nke na-achịkwaba ya bụ onyeisi ndị ministry of youth Mr. Patrick Agha Mba a wee tinye anya n'ihe ụmụ gba ịgba bọyị ruo na main market ebe nile emekwere ya I think ha mekwuru ya na program ha a na-akpọ one youth two skills emekwuru ya na gọọmenti abịago tinye anya n'ihe gbasatara ịgba bọyị a ọ bụrụ na ị na-anya na ị nweghị ego ị ga-eji ga mụọ ọrụ kwụọ ụgwọ n'aka ndị mmadụ wee mụọ aka ọrụ ahụ ị chọrọ ịmụ ị nwere ike ị gabazie mee nke na ị ga-agbara ọga ahụ gịnị bọyị kedu ife a na-akpọ ịgba bọyị ọ bụrụ na i ji ego bịa ị bịa mụọ ọrụ ị nwere ike ịgwa ya achọrọ m ịmụ ọrụ a n'otu afọ ị kwụọ ya ụgwọ o wepụta otu afọ mee gị kụziere gị dị ọrụ mana ọ bụrụ na ị nweghị ego na ị chọrọ ịbịa nke na ịbịa bọị ịgba ịgba bọị ị gwa ya enweghị m ego mana achọrọ m ịmụ aka ọrụ achọrọ m ịga na-ezu oshi ka m were aka ọrụ a mụọ wee nyebere ndụ m aka gị na onye ahụ ga-akpa ya akpa unu eme ya ka eme ya agrimenti ihe ndị oyibo na-akpọ agrimenti e mee that agreement ọ bụrụ na ọrụ ọ ga-akụziri gị na one year ọ gwa gị oke m ga-akụzirizi gị ya na three years na arọ atọ so o nwere otu alọ ọ kụziere gị ọrụ abịazịa na alọ ndị nke fọrọ afọ ọ bụrụ mgbe ị ga-esoro ya wee rụọ ọrụ rụọrị ọrụ wee rụpụta ego ahụ o ji kụziri gị mana ihe na-emezi ọtụtụ ndị na-atụzikwu egwu maka na onye nke ị kụziri o luo mgbe gị na ya mere agrimenti na ọ 3 years ị kụzichere ya dị ọrụ ahụ ọ mụtana dị ọrụ ọ gbapụ ọsọ ọ bụ ekwu ike gwụrụ onye ka m gwa gị na akụkọ a okwu a dị ọ dị dip o miri emi ma a na-ekwu mana ntị ga a ga-agwa ọ dịkwa ndị mmadụ ga-abịa gị bụ ọga amatara m na ị na-ege okwu a agwa ihe eji wee mere ife gụwa akwụkwọ onye na-achọ ịmụ ọrụ ị ga-amụtakwa ife na ya ọ ya ka anyị ji sị gị kawa alụ ka ị na-esonyere anyị maka na anyị ga na-ewetara gị ihe ị sopoziri ịma n'oge a ga-achọ ife ị ga-eme nke anyị wepụtara unu so onye isi anyị bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo anyị wepụtago kọmitii ndị ga na-enedo ndị na-agba bọyị anya gọọmenti na-awọk I think na aka ga m ga-enwetakwa dị infọmeshọn nweta dị infọmeshọn m ka ga-abịakwa ebe a kọwara unu ka gọọmenti si wee na-etinye anya maka ịgba bọyị because gọvanọ Charles Chukwuma Soludo asịgo ụdị ife ahụ ama mmezi na Anambra and anyị na-ayọ other gọvanọs ka ha tinye anya na ya mụrụ ife a gọvanọ Charles Chukwuma Soludo na-eme na Anambra gị bụ onye mmadụ bịa ịgbalụ bọyị gọvanọ sizi na ọ bụrụ na mmadụ na-agba gị bọị ị ga-esetụriri lọya iwu ọ ga-anọ na gọọmenti iwu mkpanaka jụwarụ nna abụ ga-anọ na gọọmenti ọ bụrụ na o meta ibe ịma ndị ihe setụrụ ya gọọmenti ga-ama ekpe ya ọ bụrụ ikpe gbọọ ikpe ma anyị setụrụ ọdịtị ikpe ma nwa bọị agwa ya na ọ gịwa chọrọ okwu ọ bụ gịwa bụ ọga ka ikpe mara agwa gị na ọ gị chọrọ okwu onye ọ na-anara so ntaramahụhụ ya ụdị ife ahụ adịrọzị na ị ga-aga gbaa bọị seven years gbachaa bọị seven years ọga gị ebo gị ebubo si na ọma ntụ- ọma nsetụrụ gị na Anambra steeti nke m magodu nke a na ụdị ife a gọvanọ na-awork towards to end those kind of things. gbam so everybody ga-eme gịnị kawa alụ gbaba mbọ gbaba mbọ ịma ihe nke ị ga-eme ọ bụrụ na ego ka iji ị gaa kwụọ ụgwọ mụọ ife ahụ ị chọrọ ịmụ pụta ijirọkwanụ ego ị gaa meetie mmadụ gị na ya kpaa ọ bụrụ bọyị ime ya na nke bọyị gbadị bọyị ọ kụzichelu gị ọrụ ị lụọrụ ya ọrụ na afọ one na one otu oge luo o kpeere gị ekpere because na ọ ihe a na-eme na some people adịghị progress ada aga n'iru gị na mmadụ mesie ife unu ama nsetụrụ kedu ka ọga gị ga-esi kpere gị ezigbo ekpere gị bụ nwa bọyị ị nọ na nke ọga gị na-ezu ya oshi ọga gị setụlụọ gị echi ị pụọ iwere ife imeta daa i si na ọga gị bụ onye ọgwụ ego so anyị aka aga agagodi na nke a emesịa anyị ka ga-aba deep na this kind of thing ka a kọwaziere ndị mmadụ ife ndị na-abụrụ bọyị na-eme na hmm. ife ndị na-agba bọyị ndị na-aga ịmụ ọrụ na-emekwa hmm. so that onye nke onye na-eme ọ nke ị kwadotere ije mee ka ị mara that na ụdị ife a adịrọ mma ka ị wee nwee ike wee mee gịnị weta ngọzi and ya kwanụ i mee ọfụma ana agọzie gị ndị ichie emee gịnị agọzikwa gị so ọ ife dị na ya so anyị na-ayọ gị hmm. na-ayọ unu bụ ndị Igbo be anyị ka onye ọbụla mee gịnị gaa chọọ ife unu ga na-agba mbọ na gọvanọ Charles Chukwuma Soludo si gị gazie na-amụba ọrụ na o nweghịzi ihe dị ka ịgba bọyị ịgbasịa bọyị ama nkwụ gị ụgwọ ịgbasịa bọyị ama ndu gị ụlọ ndị be anyị ekelekwa m unu nnọnụ ee unu anụgo ka o si wee na-ezo wee na-agbacha na agbata nke anyị nọ na ya n'oge jee chọọ ife ị ga-eme ọ na o nwere ife ị mụta mụta kịta na ị nwere gọvanọ gọvanọ chọọ ka ị baa uru gọvanọ create platform platform in the sense that na ọ gaghị ama mmezi gịnị ama kickizi gị out ka football ma ọ bụrụ na ị gbachara ya bọl platform o create na that na ịma mgbacha nwatakịrị ama mgbachara gị bọl ọbụla ego gbuwara no gọvanọ abatago in between now

ihe eji mara omenala Igbo bụ gịnị eziokwu eziokwu bụ gịnị ndụ so onye mee nke dị mma anyị etoo ya n'oge a hmm. onye mekwanụ nke adịrọ mma anyị ekwupụtakwu ya and eh, anyị na-ayọkwa unu ka unu marakwa na ọ bụrọkwa sọsọ anyị wa ga na-etinyekwa ọnụ na ya anyị ga-abatakwa na live tiktok yes so that unu nyere aka na-etinyekwu ọnụ wee nwee ike wee na-amụta ife ndewonu ụmụnne m ozugbo gbachaa n'agbata nke a chebiri anyị ọzọ anyị na gị ga-enwekwa na tiktok ka anyị kpaa one on one i soro anyị tinyekwa nke i nwere daalụnụ ka emesịa